first of all the first point is that dude is hero hosh- worshiping ndi munthu wokuti akunyambita kumapazi ndi kumaliseche kwa anthu olemera and i don't do that nde uh, a bakili muluzi muzapitirira kumanyambita kumaliseche uh, komanso kumanyambita kumapazi kwa anthu olemera i don't do that and, and i'm using kulemera in quotes um, in his statement anazakamba kuti visa yopezedwa through connection kuti even visa anthu amapeza connection i think sanapangepo travel he hasn't traveled you know he doesn't traveled uh, yeah akukamba za t-shirt yomwe ndavala mkati okay nayi kaya t-shirt in fact ngoti chifukwa kukuzizira i wanted kuti ndivale t-shirt imene ili mkati let me just do that

he hasn't traveled because mmene wakamba wanda kuti corruption uh, connection visa even umapezera kuti ukuziwana ndi ndani ndipo kone i think he hasn't traveled he doesn't know he has, i don't think he has ever applied for visa that's why he can speak stupid so ali ndi anthu akenso amene amamusata ambiri onena kuti kumalawi kujatu uh, ndi anthu ochepa amene amapanga travel kupanga sipanga si visa Si- percentage ya anthu simakwana 5 percent anthu amene amapanga travel and requiring a visa so atha kuwanamiza kunena kuti even anthu amene ama uh, peza visa visa amapeza kupezera connection visa yake yakuti yeah uh, ndapanga kale statement yonena kuti he's labeling uh, corruption as connection Uh, akuti yeah connection is not a problem ife sitikukamba za connection i think ine sinakambepo za connection as a problem koma timakamba za za chani timakamba za corruption financial fraud money laundering uh, you know akukamba zoti um, mpinganjira thom mpinganjira e, analimbikira e, mpinganjira anatulusidwa ah, pardon ndi a chakwera kenaka uzaona kuti ndi ine napanga blame majaji chanchani he's, eh, he's all over the place like dude you- when you listen it's very painful eh? ndizopweteka ndikumaona kuti munthu amene is influential eh? chifukwa kumazipanga claim kuti anagwesa mcp i find that very funny ineyo mukuti bakili muluzi anagwetsa mcp i'm like why are we why are you gullible ifeyo ndife anthu ozizira chifukwa chani let me continue akuti why blame people for chancha anafunsa funso lina yake lopanda nzeru thinking ndinalisiya ndikufuna ndiimve the sixth point amakamba za george jim kuti anandipasa 22 million um, george jim sa- sindi- sindankhulanipo naye uh, george jim I, i've never commented on george jim because he was use, he's useless in the pursuit of uh, co- in fact so what you must know is um, um, what you must know is kunena kuti we were able to know more uh, on the deal ya Amaryllis Hotel chifukwa cha achina George Jimwa kuti deal ija iwo aja ataphumitsa atha kukhala kuti an- anangofuna kuthira mpunga mchenga um, um, uh, mchenga mu mpunga osati mpunga mchenga kuthira mpunga mchenga kuthira mchenga mu mpunga anangofuna kuti angothira mchenga mu mpunga ndi pamene mwina ife madocuments anatipeza ku- koma sitinganene kuti madocuments anatipeza ah, kuchokera kwa ndani koma si george ah, jim george jim ine george jim ndamumvera pa interview pacha ah, pa inquiry but in any case

uh, akuti bakili muluzi anagwetsa mcp mu masenga kapena you know pamakhala masitende ndake amakhala opusa like if eh, munthu oti ndi wanzeru munthu ake akangula umati "Ah, shut up bullshit za utsiru tinayi zopusa ineyi

uh, ndalama za anthu ogwira mntchito mboma anthu ovutika uh, everyone should in fact anakanena kuti pala anakandipasa 1 billion anachepesa ndalamazi anakandipasa 1 billion in fact I, i'm supposed to get at least 1 billion 2 billion for saving 129 billion because everything we are talking about everything that is happening in the Amalys hotel you know um,

zimene amayankhula uh, haswell zimene amayankhula abakili muluzi tv uh, ndizo ndiza- ndizampwesa ndizampwesa ndizopanda ntchito komano ndanena kuti chifukwa chiyani ndikuziyankha ndikuyankha chifukwa kuti anthu a- abambo aja ali ndi anthu amene amawatsatira anthu amenenso mwinanso ndi a- a level imodzi maganizidwe ifeyo sitifuna kusiya anyone i don't want to leave anyone behind munthu akakhala kuti wakhala behind khale chisankho chake koma tikuchita kukakamiza knowledge iyi tikuchita kukakamiza chifukwa even abakili muluzi tiwakakamiza tiwakakamiza ndithu pali information ina yake imene ndimatolerabe then chifukwa chake mukundiona kuti ndili busy pa nkhani yomweyo

All right, thank you very much. Uh, so ndimakamba zoti achina George Jimwa uh, ndi anthu uh, onena kuti um, mwina kupanda iwowa uh, ma documents amene tinkayuza use ifeyo sakanatani sakanatuluka uh, chifukwa kuti iwo aja mwina anangofuna kungothira mchenga mu mpunga mpunga wa gulu mpunga wa achina mbeta achina mbeta eh, ndimadziwa achina gulu achina mbeta lija mmene limakondera mpunga imakonda mpunga limeneje if you know what i mean um, uh, s- again uh, the seventh point is ananena kuti i smoke weed uh, and drugs I'm, I'm, i'm open to even do a public

chifukwa sikuti ndapita college imodzi ndapita makoleji ambiri so za madrug izi zitayeni uh, it's not even worth, uh, our response anthu amene apanga madrug ndi achina mbeta aja kaya a frank ana frank mbeta ndi anthu amadrug kwambiri sizinaonekeso eh, ndi anthu oti suti amangopanga za mankhwala chabe kuti amapita kwa chapananga chabe komanso ndi anthu oti kuti akhale moyo uh, number 8 akuti kudana ndi anthu you know ndi zimene amayuza um, the the bourgeoisies the haves the haves anthu amene ali ndi ndalama makamaka amene ndalama zawo is, uh, is, uh, ndi, uh, uh, za illegal you know mukamapanga call for accountability amanena kuti ha mukutida number 9 akunena nkhani nkhani iyi ndi ndipanga base ndikambapo kwambiri kuti ndimapanga represent or I was representing a murder suspect ndi anazamutchula ndipanga connect ndi point number 16 ya uko so zinthu izizi ife tikuyesetsa komano amayankhula zinthu za mbweri mbwe mbwe mbwe ndiye zimavuta kuti tipange connect kuti kodi akuti chani so kuli point number 9 point number 9 yonse tipanga connect ndi point number 16 akunena kuti ndimayimirira murder suspect so any person amene akuyankha mlandu ali ndi uf- ah, ali ndi ufulu oyimiridwa ndipo kuyimiridwa kuja kumathandiza kunena kuti chilango chake munthu ngati walakwa alandire chilango chomuyenereza ngati ali osalakwa asapezeke kuti akupita ku ndende asalangidwe asali olakwa so apopo zokuti kaya kuyimira chani uh, zilibe ntchito koma its issue of his justice going to be attained through whatever is happening in fact achina mpinganjira ajeti uh, achina bushiri achina patience na madingowa achina ndanda nosewa akuba amene akuwateteza uh, haswell bell because zina lake ndi haswell bell you know haswell bell amene a- amapanga manage uh, uh, Bakili Muluzi TV. You see, he, he can't even use his name. Eh? Pa publicity yake is, is stolen. In fact, his his whole entity, his whole, his existence is stolen because he used zina la Bakili Muluzi because Bakili Muluzi is popular. Bakili Muluzi ali ndi mizu and people love Bakili Muluzi He- despite him being also involved in corruption in his 1.2 billion case. You know, case imene panopa sinapangidwe resolve imangofinyidwa finyidwa inapangidwa withdraw chanchani you know but anayuza zina limene anaba So he doesn't even have a brand. It, uh, Ha- Haswell Bell can't show you chinthu chimene anayambisa iyeyo. Ine ndi ndi page yanga. Dzina lake ndi Alexis Kamangira. Anayambisa ndekha. I didn't use anyone, anyone's name. I used my name. I've got 142,000 followers using my originality. I've got an original idea. I'm an original brand. You know, I'm an original brand. Dude, ndi chigoba and he uses already po- zina lotchuka kale anthu akumudzi actually mmene timakhalira kumalawi kuja amatha kumaona ngati kuti bakili muluzi the actual bakili muluzi the former president is involved you know amadzaona ngati kuti ah ndikuti mwina ndi yake chifukwa choti sukulu kumalawi kuja ndi imafikira anthu ochepa komanso ndiye tili slow maganizidwe kaya ndi nsima ija muli china chake mu nsima muja you know koma ena ifenso takulira tikudya nsima bwanji timaganiza mochangamuka chilipo basi chilipo ma choices of lives nsima so pena samaina mizire zambiri so mukakamba za originality kuti iyeyo alibe chake chimene angakuonetse kuti anapanga komanso kuti mumve kuti Haswell Belo amapanga chani what is his profession so ndapanga share dala uh, bio yanga iyo muiwerenge amene mumatha kuwerenga chizungu muiwerenge amene excuse me amene mumatha kutanthauzira mchichewa so mutha kuitanthauzira imene ija muimaso so that anthu akumuuziso ayione uh, so that achina uh, Haswell akamakamba kuti Alexious this muzingoti ah, akuluakulu akuluakulu hmm? yeah dzina lake ndi haswell belo ndi munthu wokuti sitingaziwe kuti kodi ndi- ndi journalist kapena ndi chani even kuti ah, palibepo chimene tingaone so nkhani yake iyo ndikuyambanisa anthu kapena kukamba za uyu kuti uyu ampase ndalama that's what he does That's what he does. And he looks at uh, tima stories timene tikuone kuti aliyese mbali zonse achina Haswell aja ndonena kuti amafuna kukamba zimene zingakomere gulu nthawi zambiri zikakhala kuti sanawapase kena kake kaye zimene zingakomere gulu zimene zingabhebere gulu because they don't have substance yoona angaime against what people are saying pamene ineyo I'll tell you uh, what I know to be the truth. Whether you like it or not, I'll tell you. I know a lot of people will be mad kuti Patience Namadingo is involved in money laundering. I don't care if you are mad, but that's the truth. Deal with it. Inuyo muona kuti mutani musova koma mungoziwa kuti you know ndipo ndikakuziwisa ndizikuonani mene mupangira kuti omati madanda akatangale aja ndinuyo ndi apapa mukuti nyati ndichifukwa nkhani za chilima ndinazitambasula ndipo ndinazibweretsa poyera ngakhale ndimaziwa zoti anthu ena ake anena kuti "Ah, ndakutulukani hey inu mwakuti mwakuti and zimenezi ndimazinena at a time when no one could dare uh, call out Chilima for being corrupt because everyone was hero worshipping Chilima, especially when he died. You know, when he died, it was like an abomination to mention Chilima. But guess who followed my lead? After months and months of me calling out Chilima,

if they have a principle that they stand on tell me principle ya haswell belo ndi chani what does he stand for nothing but i repeat uyuyu ngakhale ali chitsiru ngakhale ali chiserekwete ndikuyenera kumpanga engage chifukwa ndi following akakhala munthu ndi following you engage them because you are not speaking to haswell apapa i'm speaking to f- followers a haswell because those people are important haswell titha kumusiya because Haswell zake wadya akudya ndithu zochoka kwa achina namadingo zochoka kwa achina bushiri zochoka kwa achina uh, karim uh, monswa karim akudya ndithu akumpasa kake ndipo achina mbeta you know akuona ngati kuti mwina uyu atha kuwapulumusa koma mbeta uja is gone frank mbeta is gone the position of the attorney general is unattainable for frank you know it's gone and this is uh, the easiest test for apm ndipo akalephera apm imeneyi apm wina amene mwina sinamutchule nkhani ya um, sinamkambepo nkhani ya um, ya ma release amene amapanga play role ndi justin saidi